kukhazikika mu mtendere. Lero ndiulula zinthu zobisika zimene ambiri a inu simukuzidziwa zimene aboma amapanga kapena akupanga chifukwa kuti amaona Amalawi ngati ndi zitsiru. Boma la Malawi lidalengeza masiku apitawo kunena kuti ikhala likupanga mapasipoti ochuluka kwambiri, 15,000 pasipoti per a day. Ndipotu izi ankanenazi zidali zoona chifukwa anali atagula matchini amene anagula pa mtengo wopambanira 15 biliyoni. matchini amenewa ndipo adafika m'Malawi muno kuzera ku bizinesi yawo imene ikuchokera ku State House chifukwa pajatu musayiwalire Amalawi kunena kuti ku State House ya leroyi kuli mabizinesi a family ndipo pogwiritsa ntchito family business a State House wo anakagula matchini opulintira ma passport ndipo analidi ndi capacity pogulapo amaauza kuti ali ndi capacity machiniwo ochita print ma passport 15000 pa siku ndi chifukwa chake munaona akumalemba kunena kuti chakwera deliver chakwera delivers chakwera delivers ankanena zoona chifukwa anali atagula machini kuchokera maiko akunja kuchokera ku bizinesi ya ku family kukapereka kuja kumatchedwa ku immigration koma sanaziwe kunena kuti machiniwo apusisidwa ngakhale anagula mtengo wodula wopambana 15 billion ma passport amene akutulusidwawo anali ma A4 ndipo ataona kuti a, zinthu zizativuta ma passport sakutuluka anapita kuja kumatchedwa ku government print ndi kukapulintanso passport ija ikuoneka kuti yachikatoni ija ndipo soka ilo atayitenga passport ija kuti apite nayo akawaonese akuluakulu anapeza kuti opacity assurance inalibe kapena QA quality assurance inalibe komanso ija imatchedwa kuti international civil aviation organization uh, standards inalibe ikungotulusa zokuda zokha zokha ndi pamene anaona kuti anthu ifeyo tinaberedwa amalawi ziwani kunena kuti machini anabwera ali m'malawi momuno ndi chifukwa chake boma la chakwera limapanga matama kuti pakali panopa kupulinta mapasipoti kuyambika posachedwa pompano koma izi zinalephereka chifukwa chonena kuti machine wo amatulusa ma A4 type of passports komanso analibe ma standards amene tikuwanenawa, amene amayenera kuti pa international uh, pakhale kuti passport yo uh, malinga ndi ma, malamulo a civil aviation komanso quality assurance kapena opacity assurance akhale kuti passport yo ikuchita meet those standards. Choncho a Malawi mukuyenera kudziwa kunena kuti boma litaona kunena kuti liyaluka makamaka pamene tikupita ku chisankho cha 2025 akonza pulani ina motere kuti tikunena panopa onse amene munachita apply ma passports anu ma form anu atengedwa atengedwa enawo ma form a hard komanso enawo a soft tikunena panopa ndege yanyamuka dzulo kupita kuja komatchedwa ku Serbia. Komatu anthu amene anyamukawo sikuti ndi a ku immigration iyayi. Tanenatu kunena kuti bizinesi imeneyi ikuchokera mnyumba mwa pulezidenti. Ndipo akuyendetsa zimenezi ndi mwana wa pulezidenti. Wanyamuka dzulo ndi anthu ena a mcp okwanira folo amenenso muli akadaulo amene amadziwa za IT ndipo atenga mafomu anu amene ma application forms onse anyamula ulendo nawo kupita nawo ku Serbia. Ndege yanyamuka dzulo pa Kamuzu International Airport chakumasana pamene mwana wa pulezidenti ndi anthu okwanira 4, iye wa 5, amenenso sakugwira ntchito ku immigration koma popeza iyi ndi family business anyamuka kuti akapangise ma passport anu ku Serbia. Mwinatu mwina enanu simukumvetsa, sindikunena kuti Saudi Arabiatu iyayi, ndikuti ku Serbia ndi kumene kwapita mwana wa pulezidenti ndi anthu ake a mcp folo a IT mkati amene amazitama kuti ati amenewa ndi a IT ena mwa iwo ndi aja anali ku khoti kuperekera maumboni tikunena pano leroli lero mmene kukuchamu azifika ku Serbia kuti akapulinte mapasipoti ndi cholinga kuti akabwera nawo kunoko azinama kunena kuti mapasipoti aja ayambidwa kuchitidwa printed koma the whole thing is machine amene anagula aboma la malawi kuzera ku state house ku family business machiniwo anali afeki amaanamiza ndipo akutulusa mapasipoti ama a4 ndi chifukwa chake atathamangathamanga kutenga pasipoti cha kukampasa purezidenti ku mzuzu anapezeka kuti mpakana lero passport ija sanaichite launch ndiye poopa kuti eh, tinadya mfulumira komanso tiyaluka pana pa- padakali panopa ndithu anyamuka family business mogwirizana ndi a- anzawo a mcp anyamuka kupita ku serbia kumene akukachita print mapasipoti oti kubwera ma passport a nkhani nkhani kuchokera ku Serbia ko ndipo passport imodzi izagulisidwa po- ku immigration pa mtengo wa 2.5 million iyo ndi family business komano po- inuyo mukamapanga muzipa- muzipereka ma 50000 anu aja ma 90 aja ma 100 chakuti mukafuna express komano iwowo akamagulisa um, pulezidentiyo ndi mwana ache akamagulisa ku ucheni ku immigrationiko azigulisa passport imodzi 2.5 miliyoni ndi zimenetu zobisika zimene zili ku malawi kuno ambiri simukuziwa ndipo lipoti lija limanena kuti acb yatsiriza lipoti loti kafukufuku wa immigration za mapasipoti muyembekezere kunena kuti mulandira lipoti la feki palibe lipoti limene mungalandireponso credible pajatu ku malawi kuno ndi ziko lodabwisa limene limakhala ndi malipoti osiyanasiyana koma amakhala onsewo a feki amalawi muziwe kunena kuti mapasipoti anu mulandira posachedwa pompano akangochoka eniake a ziko lino aku state house ndi anthu awo a mcp amene achoka mdziko muno kupita ku Serbia ndipo aku leroli lero mmene akufika ntchito yochita print ma passport a kudzera ku ma form anu amene munafila amene munalipira kale kudzera ku soft komanso hard copy anyamula zonse zapita ku Serbia ndipo kumeneko akukachita print ma passport a nkhani nkhani amene abwere Malawi muno koma akamakupasani azikunamizani ngati apulinta kuja kumatchedwa ku lilongwe apulinta ku mzuzu apulinta ku blantyre apulinta ku mangochi koma zonsezo zili zonama mapasipoti akuchoka ku serbia ine ndine the dc mwana woopsa kwambiri diso langa linazumula ndipo ndinapita patali ndipo anthu anyamula zikwama zambirimbiri mmene amanyamuka zulo ku family business yawo kupita kuja kumatchedwa ku serbia musayembekezere zabwino abale anga dziko ili ndi la mamafiya ndipo akonzeka kupusisa amalawi monga mmene awapusisira amalawi ku karonga tinanena ife kunena kuti bungwe la meki lili compromised akachale ankaoneka ngati ndi dolo nthawi yoyambirira Koma ayi ndithu zisankho zija zinachita kuoneka kuti ati awine ndi a mcp ndipo zimachita kuonekeratu kuti ati awine kumeneko ndi a mcp ndipo congratulations chifukwa ndalama zanu zakuwinisani ku karonga koma ndithu tikapita pa ground tinati tinene chilungamo amene awina kumeneko ndi amene alepherawo Koma tikapita ku mbali ya chinyengo, ku mbali ya ndalama imene zili zoletsedwa mmalamulo, tikuchiteni congratulate a mcp. Ndipo mukamapanga phokoso lanu, muzipanga phokoso mukuziwa kuti ndalama zimene mwaabera a Malawi ndi zimene zakuwinisani chifukwa zinkachita kuwoneka mma video mukupereka ndalama ma 5000, ma 2000 kwa anthu ovota. Iyayi congratulations. Baromitadi yaonekadi ku Karonga ndipo zofuna zanu zachitikadi ndipo kumene kodi bomba lali- laliradi ku Karongako koma ndikufuna ndikuwuzeni inu a opposition mukapitirira kuyang'anira izi tsiku lake ndi limene lija ngati ili la 2025 pamene muzalire ndi kutuku- ndi kutuluka mamina muzandikumbukira ine chifukwa inuyo mukungokhala simukususa china chilichonse ndiponso ndikukhulupirira kuti ngakhale ku khoti simupita kuti mukasume kuti anthu amene wawa amachita kuoneka akupereka ndalama chifukwa malamulo a dziko lino kampeni yopereka ndalama inatha ndipo ndi malamulo amene anakhazikitsidwa ndi nyumba ya parliament koma zodabwitsa nzonena kuti ngakhale a mec atumiziridwa maaudio komanso mavidiyo amenewa palibe chimene apanga ndipo muamva akuchita declare kuti awina ndi mcp mukapusa a opposition muzalira ndipo muzandikumbukira Ine ndine Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri amene ena amu sak- akumusakasaka kuti amuphe, akumusakasaka kuti ammange, koma Mulungu ndi wazisomo amatikondera. The DC.